na oge ọsọndị na afia tv na nke tata anyị chọrọ itinye ọnụ n'isiokwu ee gbasalụ onye igbo nọ mba ofesi o nwe ka o si wee bigido ndụ ya niile bisịa wee nwụọ ajụjụ ebido a ga-eni ya na ya bụ mba ofesi ka a ga-ebunata ya ụnọ anyị jepụta ka m kpọbata ndị mụ na ha ga-etinye ọnụ na nya bụ isiokwu anyị akapịa nya ọnụ gbulisie nya bụ okwu bọkaa nya kwụnye ọdagbụwa m chebili anya ọmalịcha mmadụ

ọ ka bụkwa kosi anụkwu ọmalịcha ada igbo n'oge ọsọndị na afia tv dịka m si wee kwe unu nkwa na anyị nachiyata ka m kpọbata ndị odogwu ndị odogwu ndị chineke ji amamihe wee gọzie ga-etinye ọnụ na ya bụ isiokwu anyị ji bịa tata onye igbo nọ mba ofesi o nwe ka o si wee nọsịa ndụ ya ogologo ndụ ya niile bisịa nnọọ ee ee ọnwụ bịa kpọrọ ya na ya bụ ebe An- ajụjụ mbụ a na-ajụ bụ a ga-akpọnata bịa ebe ọ sọkwa ya nọlụ a ga-akpọnata bịa be nne na nna ya ka e nie ya ka a ga-eni ebe a e, nya bụ ihe omenala o kwesị e, ihe kwesị ekwesị ka ọ na otu ọbụla e si mebe ya e, n'aka nni m choo choo choo igbo mma mma nụ mgbe na-eme introduce nọọsụ nọọbụ ndị amam ndị nwere amamihe ha achọghị na ichu uchu uchu uchu ihe gịnị ka ị na-echu gịnị ị na-echu
ọkụ imego mekwukwa ya ọzọ

ọ na-anọchi anya ndị steeti Anambra ndị Anambra biko ee eh, unu ga-ekpukite nso ọfụma maka na nwanne unu nwoke nọ na ee eh, ọsọndị nke tata ka unu gee nya ntị a bịazie n'aka ekpe m enwekwazi m odogwu si onye ga-asụ ihe anya ma m ghọta
any person na-aza chukwuma maọbụ ọdịnaka anything o mere just have fear ọsọ chukwuma that is why i dey have fear because of chukwuma onye na-aza igbokwe no hope ọkwa hope igbo unu ndị be anyị ekele m unu nke ekene gị ka aha m bụ nnaemeka charles eze valentine abụ m onye ụmụọkara orba n'udenu local government area of enugu state na nsukka senatorial zone abụ m ezigbote nwafọ ọja adịnụ nnọọ yo ise nkatara gị ọ bụ ei biko ka anyị tinyebe ọnụ na ya bụ okwu ozugbo ozugbo biko nụ maka na ọ dị mkpa ọ- ọ- ihe ọbụla gbasalụ ndị igbo ọ dị anyị mkpa ee ndị odogwu ndị odogwu mmadụ onye nọ n'obodo oyibo o- mba ofesi bụ onye igbo ee m kwara ana kedu ife kpatanụ na ajụjụ mbụ a na-ajụba bụ a ga-ebunata ka ka nya bụ isiokwu si dị mkpa na a ga-enilili mmadụ na be nna ya

na spirit ya na-achọ ebe ọ na-eri ọkpa ọ na-akwụgharị wetara ya nwere parish bụta ọ bịaghị sị na ego adịghị na ego a ga-eji vulete ebere nke a ego adịghị ijere ego eweta n'obodo oyibo ga-aga ọ bụrụ na because ọ na-emetụ m nke ụfọdụ ndị eliri n'obodo oyibo na eh. their, their souls are not resting in peace. okwu dịkwa ya o okwu adịghị na akpali m a support na ihe ọjọọ okwu adịghị na ya so asị akụ ruo ụlọ ozu ruo ụlọ amara onye nwe

mgbe m na-eje obodo oyibo site na nkụda abụ nje ọdụm ka ochiri spirit na-ehegeri de na-asị take me home take me home nwere ekwo m dere ha take me home ọ dị nke from there ka esi nweta the title take me home mọla m ka eje ezu ike ezu ike so isi m kwuo esi gị ọ bụrụ na ego dị sị vuleta onye ọ bụ ka elibe ya na ebe ya mm. do you understand sị vuleta ka ị checkie sef na ọ bụrụ like na somebody gị mgbe dịkwara iche n'obodo onye nwụrụ na Lagos hmm, a ga-evulete na onye nwụrụ na Abuja a ga-evulete gịnị dịkwara iche ọ bụ na na ọ bụ sọsọ okenye onye nwụrụ sị libe mgbe eliri I mean sị libe mụ na onye nwụ dị na mana ọ bụ general thing so long as onye nọ Lagos nwụ na evulete je lie onye nọ Abuja nwụ na onye n'obodo oyibo nwụ sị vulete sị tụma ego vulete ọ na-eri ego mana ndị obodo oyibo ọkwa sị na ha nwere ego mana ihe m kwugo ego ha data na-eche ego ego ha na-eche ya na asị na enwere ego because na ba ya adịghị ime onye ọ gbarie 1000 dollars ọ bụrụ 1.6 million 1.5 million imagine edozime obodo anyị 1 dollar gbadata to maybe like 300 ị ma na ewu na asa
mmadụ ole ka a na-akwụkwanye 1.6 n'ebe anyị ya m na-asị na na enwe ka esi dozime be anyị jonathan na ego ha bụ kenete mana o nwere ndị a week three days four days na eh, eh, Mba eh, ofesi. mba ofesi ha na-enweta that 1.6 N'ime izu. ibumede Yes. ọfụzi ibumede ego ole bụ ị savetere mi nọde

azọla eme n'iwa Azọkwa ọzọ. azọla eme mee ntụrụ anyị mmeri M ga-azụ dọọ- chere so ka m nyere gị aka Mm. so ka m gwa gị ee, ebe ọbụla mmadụ nwụrụ a na-eli ya ebe ahụ and igbo ọmata soul ya ga-eje rest in peace ka ọ laa n'udo ebe ọbụla ị nwụrụ is it your So, soul chere ka m kọwara ya nwoke Nsụka Mm. em, enwee accident a na-achịkọta ndị mmadụ ebe ọbụla ha nọ elie ha niile dị ya so ha erestiela ọ wụ accident plane mee crash ee ebe ọbụla o mere ewere aja elie onye ọbụla dị ya so ọ wụghị must ebe ọbụla ọ bụrụ iwu ebe ọbụla ị nwụrụ chere ka m bịa m na chịkọwara gị example ọnwụ ọbụla ọnwụ wụ ọnwụ Uche, Chineke, ọnwụ wụ Chineke. ọnwụ onwe ndị a na o nwe ndị Chineke na-akpọ o nwe ndị na-akpọ onwe ha so nwee ndị ajọ mmadụ onwe ndị a ha nke ahụ i kwuru so ebe ọbụla ị nwụrụ ọ wụghị must na a ga-evulata gị ọ wụkwa na aka eshi ụmụ gị ike ebe ọbụla ị nwụrụ ga o nwere ndị na-achọ sị ka hapụ ibulata ha maka Tinye ha ebe ahụ. ka elie ha dị a achọ ha na ha ha bicha ndụ nacha AC na Amerịka ịbịa vulata ha na Naịjirịa ebe a na-ewe ọkụ so bịa vulata ha dịkwa ka ibido work na grave.
Ibido work na grave.
ebe ọ bụla ị nwụrụ ọ ka mma na eliri gị there ka m hafụ onye Anambra ka o kwuo na o nwere lot ịma na o biele na ofesi Ebe ofesi. okay before na okwu ekwele wee ị mara o ji lata o chere agajikwa ya nwụ o nwere shi mmiri asarị nkwere ike ga survive ya so and ego anyị ji evulata adịghị ọsọ ụgbọelu ya atụkọ ya ike ya lata ya na anwụ na anụ
odogwara nụra biko ike gị ama maka ike ga adụdọ maka na ibigo na ya bụ mba ofesi yọtago mm. fụ ihe meenụ biko ee eh, ke ka i si fụta ya ọ nọ ihe kwesịrị ekwesị bụ na mmadụ kwara anụ ebe a sigburu ihe ebe ọ bụ onye Igbo mm. si kpọnata ya ụnọ ka m bido na ọ na-adịkwa mma mba ọbụla ị nọ gbaa mbọ mm. soro na nzukọ
nzukọ ọbụla
enwere ebe ahụ gbaa mbọ ọ na-adị mkpa ọfụma ọfụma because ịnọ na usoro ha ife mee gị even ma ijirọ ego ha ga-agba okirikiri

okay so o nwere one of our sister mm. nọ na mba ndị ọcha mm. so ka ọ nwụrụ enecha anya ego a ga-eji bunata ya o riri nne and o nwere ụmụaka ịbụọ ndị otu ọ nọ asịzie instead of iji ego ahụ bunata ya ka e were ego ahụ na-enyere ụmụ ya aka mm-hmm. oh. mm-hmm. now so enizie ya ebe ahụ kporozie aja kpọnatazie because ọ ada anyị nwaanyị ka ọ bụ hmm. kpọnatazie aja bịa mezie a proper burial because otu esi eni mmadụ ebe a bụkwa otu esi eni mmadụ ọ dịka otu mụwa nọ na abụ m odogwu m gaa mba ofesi na nwụọ a ga-ebulatalịrị m

ọ wụ na gị na chineke na-ese okwu mgba nke ị ga-asị ọ na mkpụrụ obi ga-aga ezu ike ọ wụ na gị na chineke gị dị mma mm. ebe ọ bụla ị nwụrụ ị ga zuo ike na ị tala ahụhụ n'elu ụwa before ị nwụọ ị nụgo na wet o nwere akụkọ mpa m kọrọ but ọ kọrọ na ọ kọrọ ụmụnne m a kọziri m o nwere one of nwanne ya nwoke mgbe a lụchara agha ọ ọ nwụrụ ọnwụ ike ọ ga na mba ebe ọzọ ebe ọzọ je na-ebi ndụ je na-ebi ndụ normal thing these days i'm telling you je na-ebi ndụ ọzi after ọ nwụziri ebe ahụ nwunye ya na ụmụ ya achọbazi ebe achọbazie with picture ebe o si ebe o si ị ga-asị m na mkpụrụ obi ya zuru ike zuru ike ọ gawa ebe ahụ mkpụrụ obi e- mmadụ nwụrụ two times yes ụwa a dị omimi o nwere ndị mkpụrụ obi ha adị ezu ike Let me ị ma why o ji mee like that ọ sọ na nya bụ ofu mkpụrụ nwa nwoke fa nwere otu ọ mụa wụ sọ ọ mụa wụ sọ ofu mkpụrụ nwoke nwere ị ga-asị m na anọkata arapụ ini m na obi m obi eh, eh, mkpụrụ ga-ezu ike ah, mkpụrụ ga na-akwara kịta ị dị ndụ ọ bụrụ mgbe mba ofesi a ga-eniriri m no matter that is why na-agba mbọ o nwere ife mpa m kwuru ọ sị na ị na-agba mbọ na-edosa ego maka echi maka echi ife mberede maka adị ama ama mhm. igbo mụrụ nze mụọ ọzọ igbo chukwu ji mmiri ara ehi na mmanụ wee gọzie ka anyị tepụta maka na okwu a garara ọnụ anyị pụta e, nke bụ eziokwu anyị pụta anyị aka tinyekwu ya ọnụ jụọ ajụjụ niile so na ya e, nya bụ ihe na-enye nsogbu o nwego ezinụlọ o tisa o nwego ezinụlọ o jide ghatọkọ anyị pụta biko ka anyị dozie ya

ee ebu na ya bụ okwu gala ọnụ ọ ka bụkwa ka o si ha n'ukwu n'afịa tv na-ewetalụ gị ọsọ ndị mụ na ndị odogwu ee ndị odogwu chineke ji amamihe gọzie ee nọ na nke tata n'isiokwu anyị tata onye igbo nọlụ mba ofesi bisịa ndụ ya niile nọsịa n'elu ụwa rapụzia ụwa biko nụ ee ọ mmadụ gịnịzi? bichaa ezigbo ndụ ebulata ya na naijiria inyetago a- a- a- ọ- ọ onye kwesịghị ekwesị onye kwesịghị ekwesị ya ma ọ bụ nọọ na enili ebe a na o nwere ife eji akpọlụ ya na enili enwe o nwe ka e ga-esi pụta bịa na o nwere ife eji wee kpọlụ ma ọ nọọ ihe biko nụ anyị na-etinye ya ọnụ ee m ga-abịa na nke gị nwoke odogwu anambra maka na o nwe ihe i kwu o nwe obele akụkọ ị kọlụ anyị na nwanne gị nwaanyị na mgbe ọ nwụrụ ebe a na-eji aja

na ọ ka bụkwa ozu ya ka e senata yes o gosiri ọfụma How? mana ọkwa ebe anwa maka na- mana ọkwa aja ndị mba ofesi ọ aja ndị bi ofesi but aja ahụ aja osu kuru aja ahụ because ọ aja ndị ndị bi ofesi e kuru aja ahụ with obi na ada anyị nwaanyị e niri ebe ahụ aja ahụ e gwupụtara na ini ya before ekpochie ya aja ahụ ka e buru
mana ọgwụ ndị e nere ebe a ma ndị bọmbụ nere ebe ahụ e kporo aja onye ọcha natawa na no wonder kọnjụ dị na family unu ah. onye ọcha na-ewe iwe na e kporo aja ya bata bịa nye ya onye ọcha ga-eji ewe iwe
ọkwa ọ Miss Miriam gịnị nwa eh, eh. Nicole ka e kporo aja ya bịa
ịnọdị ya wide ka m kọwara unu ihe ebe ihe a si na ama m ka unu si eme nke unu but aja unu kporo ka m gwakwa gị ọ ka mma na unu were akwa ya ọ wụ aja na akwa na obere mkpụrụ aka ya
mba ọ wụ aja na akwa ka
unu agbara aja flight

mm. eh, Nsụka sị na ọ ka mma na e bunatara gị nwa a sịzie ka e were na a na-ewenata aja aja aja eji eme gị
aja na mba ofesi a na-enwe eze mm. na-anọchite mm. ị ga-asị ndị Igbo ọkwa nke a na-alụ ọgụ na Ghana ị ga-asị mba nke ahụ bụdị different ị ga-asị m eze ahụ nwụọ na mba ofesi a ma ebunata ya a ma ebunata ya ọ ya ma ebunata ya a ga-eweta ofu ife si n'ahụ ya si n'ahụ ya maybe akwa ya na aja iji senata ya ụlọ iji senata ị ga-asị m ka a rapịa onwe na aja a ga-ewenata akwa ya Oh, yeah, this thing is even going to help us in our next um, topic. topic Because ọ dị ihe a anyị na-ekwu na mere ọ na-abụ nwoke nọrọ na mba ofesi ọ chọọ ịnụ nwaanyị na Naịjirịa e weta picture ya debe the girl anọ n'iru the picture na-agba nkwụ ị sị na ọ dịrọ mma ị fụ the girl ọdịbe izi na-agba achalugo achalugo n'iru picture mmadụ ọ dịka obituary picture ya all because of this thing a ga-ekwu ya yes ọ bụrụ ị chọọ in short a ga-ebido ya kịta ọ bụrụ na ijike gị eleta ele nwaanyị alele nọrọ ebe ahụ chọrọ ọcha lụrụ inwu Ọ dị ka ị ma na di agwụla na Naịjirịa. even mụ na onwe m even mụ na onwe m adị m against

like otu m nọ now Ọ dị mma. mpa m Eche- eche Ụkwụ adịghị m ya. otu m nọ now mpa m ee a chọọ ịnụ nwanne m nwaanyị mpa m ga-ewe mmanya nye nwanne m nwaanyị ka o jee gosi di e ka o jee gosi anyị di e o were mmanya ahụ onye ka ọ ga-enye Dear.
nke ọ fụrụ anya mgbe ahụ

mba mba ị ga-apụta ọ bụrụ na ị ma anatanwu ga-afụta o nwe ihe a na-akpọ mmadụ ịbịa nọchie gị ọ wụ na ọrụ ị na-arụ yes ọ wụ na ọrụ ị na-arụ wait na mmanya nwaanyị chọrọ ịlụ ka gị na ya
spiritual and mmanya na-akwanyere ihe spiritual na marriage yes
ewetekwala baịbụl n'ihe marriage ihe na-achọ ime ugbu a bụ na ee ndị odogwu mụ na ha nọ na-achọ iwetezi ya okwu na adayalizin okwu adayaligo na ọ bụ na machị ụmụ ajụjụ m chọrọ ajụgo m ya ana m ajụ gị ya ajụrụ m ya ya adịghị ama ama ya bụ aja biko ọ ọ bụkwa nnọọ nke onye isi anyarị ka ekponata O nwee ife nwee nwee nsogbu nwee ike inye Ehe, now. ọ na-eme onye na-cause problem ebe ha already na-ajụ m o nwere nsogbu Gịnị- gịnị nsogbu chọrọ ịbịa na? ọ na-aza call ma ọ ma na m nọ de uncle na-asị ya every night somebody na-asụ fune na side ebe e liri that woman

ehe o nyewezie nsogbu but akpọlatara ya yes ọ ugwu akwanyere ya ugwu akwanyere ya bụ na emere ya mmemme burial onye ka na-agwa na ọ bụrụ data aja gịnị ka m gwara gị asị gị emere mmemme ka otu esi eme ma ada nwaanyị nwụọ emere

mba ọ jụrụ na ọ ga-anata so ma kọwara unu ihe a ihe a dị very simple so onye nwụọ n'obodo oyibo mm. sị ka ebulata ya mm. ọ sị ka ebulata ya eh, o gosi na onye ahụ akwadoole wait onye nwụrụ eh. ọ nọ wee na-asị vulete after anyị nọ na Ee, mba ma ọ ka dị ndụ ma ọ ka dị ndụ otu esi ede will so onye ọbụla sị na a ga-evulata ya edosala ego eji evulata ya onye na-edosa ego eji evulata ya a ga-ekwu okwu sị ka evulata m ọ ihe a ka eji sị na onye ogbenye anaghị aṅụ mmanya ndị okenye ndị nwere ego onye ọbụla na mmanya ha na-aṅụ so ị sị ka ebulata gị idosala ego eji evulata gị ịkwado Yes. na akwado onye bụ Kwado nkwado akwado ịkwago onwe gị na ndụ already so onye onye ọbụla nọ ugbu a ma na o nwe ego eji eli ya na naijiria ha akwadolezi bikonụ unu lie m ebe a ebe ọbụla onye ahụ nwụsịrị because ha amarụla na ebe ahụ ha nọ bie ndụ ha lọtakwa ugbu a na ala nna ha ha ga-abịakwa bịa hụwakwa ihu ndị ha na-achọrọ okwu ọbụla ọbụla so ihe ndị a niile bụ ihe ha na-achọ so eh, ihe m na-agwa unu ebe ọbụla mmadụ nwụrụ

usoro a ga-eji wee eh, gbu- gbuo gbuo ya bụ okwu maka na dịka m si kwu ihe a ewetago nsogbu n'ọtụtụ ezinụlọ Kosi Anukwu bụ aha m ọmalịcha ada igbo na-ewetara gị ọsọndị n'afịa tv ka anyị pụta ee anyị anachatago biko ee ihe anyị na-eme na Osondi bụ itinye ọnụ n'isiokwu anyị wepụta gbuo nya ka anụ họpụtasịa ọkpụkpụ dị na ya debezie were uru dọbala onye nwe ya maka na uru ka eji eme ihe ee anyị wee na-achọ ịjụ ajụjụ ịjụ ndị odogwu anyị na ha nọ tata n'oge Osondi N'Afịa TV, ihe ọ ga-abụ eme ka a ga-esi mee ya e, ka ọ dị mma ma iwu bụ nọọ a ga-esenata mmadụ ma ọ nwụọ ebunata mmadụ ebe ọbụla ọ nọ na mba ofesi ka ọ bụ nọọ ịnị ịnọrọ ebe ahụ nie ya ee m ga-ebido na aka ekpe m odogwu Nsụka biko ee enwere ajụjụ m chọrọ ịjụ ajụjụ a wee bụrụ ekwesị ekwesị na ndị ezinụlọ ọbụla ga-akwanye ugwu nye onye ọbụla sị ee eh, enwekwara n'ebe ọbụla m nọ biko bunata m mgbe ahụ ọ nwụrụ iji maatụ onye a mechazie wee nwụọ ị eh, eh, nee anya aka nni aka ekpe enwerọ ebe afụ ego kedu ihe a ga-eme ụdị ọnọdụ dị otu a onye sịrị na ọ bụrụ na ya nwụ hmm. sị vulete ya tobe ego a ga-eji vulete ọ bụrụ na ọ tọghị ego a ga-eji vulete ka ọ na-anwụ sị libe there and then ọkụ ndị be ekwesịta ozugbo ozugbo mana mana o nyekwa ha iwu Họ, ị na- ị na-enye iwu ma i weta ego a ga-eji mezu iwu anyị ezu oshi eje vulete anyị ga-ezuzi oshi ọ sị na ọ bụ ọnwụ ozugbo ozugbo si even before nwụchara ngo si lie ozugbo ozugbo but ọ bụrụ na ọ sị na ya nwụ sị vulete because na ya debere ego a ga-eji vulete so respect ya the that last wish you understand but once ọ ga-ekwu like that ka ọ na-anwụ sị lie there and let them move on but achọrọ m ịgwa ndị be anyị na mba ofesi okwu gị bụ onye na-ege m ntị ọ bụrụ na ị nọ obodo oyibo na-akpata ego ma chọọ ka elie gị bido n'oge save ego a ga-eji lie na ọ bụghị nwa ndị mmadụ ji tagara ahụhụ ego a ga-eji leta ụmụ gị anya maka na achọrọ ịkwanyere gị achọrọ ịkwanyere gị ugwu ugwu bụ onye kwanyere m kwanye ọ bụrụ na akwanyere gị ugwu vulete gị kwanyere ha ugwu save ego a ga-eji vulete gị kwado akwado mana ị nwụkọghị n'oge o ise daalụ m bịa na nke gị e, e, odogwu Anambra biko e, okwu a metụtakwuo gị nya bụ akụkọ ị kọọla anyị mm. ọ bụ na o nwe ka onye nke gị maọbụ onye ọbụla nọ mba ofesi bụ onye igbo wee nye iwu biko sị kwanyere ya ugwu a na-adọ aka na ntị o teta ụra n'ụtụtụ ọ sị ndị ezinụlọ ya biko mgbe ọbụla o ji mee bunaa ozu ya n'ụlọ e wee megide megide wee bisie nya bụ ndụ wee rapụ ụwa a. mana mgbe o mee nya bụ ife mee mgbe ọ rapụzi ụwa enebe anya na akpa afụrọzi ego a ga-eji wee mee nya bụ ee iwu ọ na-etilu fa nkwanye ugwu ọ sị ha kwanyere ya ka ihe a ga-eme n'ụdị ọnọdụ a I- i- i- i- i- kịta ọ na-afịakwa arụ mmadụ itinye ụdịrị eh, iwu ahụ because ha afụgo afụfụ dị ya ka obodo si dị ka obodo ọ bụdị ka obodo si dị, afụfụ because i- o nwecha procedures so many things are involved before a ga-enye gị akwụkwọ mee nke a mee nke a mee nke a before e nwere ike tinye gị n'ụgbọelu ebulu gị bunata m so afụgo those things o nwezi onye chọọ ka ụmụaka ya taa afụfụ taa afụfụ after the person is gone so ọ na ọ na-afịa arụ mmadụ inye ụdịrị iwu ahụ si gwa ụmụaka ya sị m nwụọ ka ebunata m ife a ga-asị onye e, ụmụ ya bụ nwụọ ma a na-akwa m unu gaa n'ebe anyị jee mee omenala ka a fụ na e mere omenala mee ya ọfụma Ka mkpụrụ obi ya nwee ka ike mkpụrụ obi zuru ike na sie ndụ. ike. Nwee ike na ndokwa hey. Yeah, well, Ben, if, so... I, if I hear anything contrary to this, m gbanyụọ your mic. Ka onye dị nke off mic. So, ama m nke wụ ka mkpụrụ obi gị na-abịa abịa mee mmemme sị na a na-akwa gị na a na-eme nke a so lee m ka m kọwara gị ị wụrụ ọzọ

and ebulata gị enie gị ozugbo enie gị ozugbo enwetazi ego akwawazie gị Hmm? then ị wụrụ eze a ga-achọ ego bulata gị ma ego adị ma ego ego adị. adị a ga-achọ ego bulata gị so ihe a niile a na-asị yes nwa n'obodo oyibo ma ego adị ma ego adị a ga-ebulata ya a ga-ebulata onye ahụ o nwere ihe a na-akpọ mmụọ na-achụ ọsọ ị na-ehi ụra mmụọ a na-achụgharị gị ọsọ o nwego ndị emere mistake emete just na-ebute mmanya gaa gwa ebe o shi na nwa ha nwaanyị nwụkwara ihe achụgharịwa ha hmm. mana gị nwa nọ kịta ekwu na nwere dịka mmụọ ọ na-ezu ike na ka m gwa gị m na-achịkọ mmụọ na-ezu ike nwere efe ịchụgharị mmadụ

ọ dị easy inye mmadụ ọzọ o goro ego o goro A na-ego ego.
A na-ego ego.
No, na ọ bụrụ nke Mba, ahụ nọ. a na-ego O nwere- ego. Eh, ihe a- o nwere ọzọ a na-ego ego mba o nwere nke mma a na-ego ego 80 million 90 million a na-ego ego onye ọbụla ji 80 million goo ọzọ ga-eweta weta So, eji wee bunata ya. ọ wụkwa na o nweghị Yes.
a ga-achọkwa ụzọ bula ọ ya ka m na-akọwa ga a ga-achọkwa ụzọ bula ọ wụ must na ị ga-enwe ego ọ dị A mma ga-ebulata okwu ga- okwu gị a emego ajụjụ ọzọ wee pụta biko nụ ee Ibute ka o credit. si dị otu a ka o si dị otu a o nwee nnọọ nkwanye ugwu pụrụ iche enwe ka esi wee nie dịka o si wee kwuo ka ewe iji maatụ onwe onye onye nze na ọzọ tinyebu iwu biko nwekwa ka o si rapụ ụwa sị bunata ya ọ sọkwa ihe ọ ga-ewe ee wee mesịa wee bụ na onwere afụrọ ka eme wee nie ya wee mee ya ka esi ka Odogwu Anambra si kwuo welu ihe metụtara ya n'ahụ wee zinata ya onwe a ga-afụtaba onye a dịka o nwe ka e ga-esi fụtabazia ya ezinụlọ ọ ga-emetụta ezinụlọ ya ma na-akwanyezi ihu ugwu na na enwe onye nze na ọzọ si ezinụlọ a mana na ọ nwụsịa e nie ya na mba ofesi Yes. Yes. Onwe- onwe- onwere ka a ga na-esi ahụta the person. Alright. Just like when somebody says na ọ nwụọ hmm. sị etinye ya na mortuary hmm, hmm, i je tinye ya na mortuary ị ga-anụ ụda ya mgbe ahụ ka ị ga-ama na spirit exist that is when you understand that spirit spirit exist ma mgbe ahụ etinyecha ha n'ebe nchekwa ozu yes ọ bụrụ na mmadụ sị that na ọ nwụọ sị etinye ya na mortuary ọ nwụọ etinye ya na mortuary ha and then you go know say ezigbote nsogbu ka ị na-akpata so ihe ale depend na ihe mmadụ kwuru na ihe ọ chọrọ and ihe o mere available for ihe ọ chọrọ ọ bụrụ na esi osi lie gị hmm. na ebe unu in short my advice and ndị nọ ofesi ndị ofesi yes any person bido na hammer that thing na nụ vuru ya lata o rume mgbe ya nwụ send him home ya je nwụọ ebe a ma ha ma o nwe ka mmadụ na-eshi ekwu ma na the person's days are numbered Ndị be anyị ekele m nụ. daalụ Odogwu Anambra biko ee onye tisi iwu a emechara afụrọ ka eme wee nie ya ebe a onwe ka esi- e ga-esi fụtaba nya bụ ezinụlọ O onwe ka nwekwa- esi ọ- na-enezi ife anya o dipendekwara otu ezinụlọ ahụ si dị o nwere ezinụlọ o nwere ụdịrị ọkwa ị ga-enwe n'ụlọ ndị ụlọ ga-eme expect ka ebunata onye ahụ ka ọkwa ahụ ọ bụrụ na ọkwa ahụ ọkwa ahụ ga-enwe ugwu ugwu ọkwa ahụ ga-enwe ugwu o nwere ụdịrị ọkwa na-enwe ugwu hmm. n'ọnwụ karịa na ndụ hmm.
ya bụ na onye tiri ụdị iwu emechaa e, emeghọrị ya ya bụ ọkwa ga ya bụ ugwu ga-agbada yes o nwere ụdịrị ọkwa ị ga-enwe o nwe ụdịrị ọkwa ị ga-enwe ha ga-eme expect na ị nwụọ ka ebunata gị ụdị nke akwanyelu ọkwa Samson na akwụkwọ nsọ a sị na o gbu karịa n'ọnwụ karịa mgbe o gbu Ka o- ka o gbu na na ndụ so ọ Nyeze. ọ dị na Bi- ọ dị na akwụkwọ ọ dị na nke gị akwụkwọ nsọ m sị gị na ọkwa ị fụrụ

fọdụ ya fọrọta this guy Mmadụ na nke gị odogwu bende biko ee ị na-afụta ya na o nwe ka ọ ga-esi nkwanye ugwu niile a na-enye nya bụ odogwu ee na-emesị alụ e- esenata ha ozu ya ebunata ha ozu ya n'ụlọ nie ya na mba ofesi aga- aga na-enye Ebe na enyegazi ma agwa bụ ole gị na ala wụ otu ikwukwere ya ala wụ gịnị Otu. otu onye e liri na mba ofesi ma onye e liri na naijiria ọkwa the same judgment ka ha na-aga ịhụ ị sị ka e vulata gị ị sị ka ịhafụ ịlọta naanị ihe m na-agwa gị wụ o nwere ihe a na-akpọ next of kin ọ ya ga-decide ị ma na ndị ahụ ọ mgbe mmadụ nwụrụ ka a mara ka ha si agba egwu egwu ha na-agba determine ka the thing si eme so ihe m na-ekwu ala wụ otu ebe ọbụla mmadụ nwụrụ si n'ebe ka e lie ya ọ dị mma ee ndị kwuru okwu ekwutago mana n'ime ihe niile n'agbanyeghịkwa n'eziokwu na eh, igbo nwere omenala ọkachasị n'ihe gbasara onini ozu a sita ọ- ị na-anụ ka ndị okenye na-asị senata onye ahụ ụlọ na ihe ọbụla ọ sọkwa ya mee mana nke bụ eziokwu bụ na E nie gị n'ụlọ o, e nie gị na mba ofesi, e nie gị na mba ndị isi anyalị, ihe kacha dị mkpa bụ ndụ onye bi. Biko bie ezigbo ndụ. Mhm. Ịghọtago? Bie ezigbo ndụ. Ndụ a ga-eji eme atụ. Ndụ a ga-eji ịghọta ee, uche gị dị ya. Ka ọ ga-abụ e ni e nie gị na mba ofesi o, e nie gị na steeti Anambra ma ọ na steeti Imo ma ọ na steeti Enugu ma ọ na ebe Ma- ọbụla ma a nọ. steeti Nsukka. Ihe a ga-eji na-ekwute maka gị oge ọbụla na ụmụ generation agbụrụ agbụrụ bụ na onye a bi ezigbo ndụ onye a bụ ezigbo mmadụ onye a bụ onye nze na ọzọ onye a bụ ihe niile yes onye a bụ Ịghọtago? ezigbo mmadụ Mmadụ- mana e nie ya na mba ofesi ihe a bụ bikonụ ee ihe kacha dị mkpa bụ ezigbo omume na-ebute nkwanye ugwu na nsọpụrụ ee anyị ga-abịazi n'isi njedebe nke ezi afa nke ee eh, ọsọndị tata site na amara ya na izuụka ọzọ anyị ga-ewetalụ gị ọsọndị kosi anụukwu ọmalịcha ada igbo ka bụkwa aha m ka emesịa nụ igbo chukwu ji mmiri ara ehi na mmanụ were gọzie igbo bụ sọ mma anyị abatakwa ọzọ n'oge ezi afa ka ego nke ọsọndị kosi anụukwu ọmalịcha ada igbo na-ewetara gị n'afịa tv Anyị na ndị a ma ama, ndị afa ha na-ada ụda, na-anọkarị n'oge Ezi Afa Ka Ego iji nye aka kwalite asụsụ Igbo anyị dị ka ọ na-agbazi ọnyụpa. Na nke tata anyị na odogwu Igbo nọ. Ee, e, amarọ m ebe m ga-esi tụbu ya nya bụ afa mana nya nwoke dị ka nwoke odogwu si adị. Anyị na Maazị Chukwuma Okenwa onye e ji afa otutu Ezekwesịrị wee mara ichie nnọọ.
daalụ nwaanyị ọma ọ ga-abalị eh, obi dị m ụtọ eh, eh, ịbịa n'ọnọdụ a daalụ rinne ah, ka e tinye ya bụ okwu ọnụ ị ghọtago o kwesịrị ekwesị ọ dị mma ee ka anyị si emebu ya n'oge Ezi Afa Ka Ego bụ na anyị na-enwe ahịrịokwu na bekee naanị atọ akụjana akụja ama m na ị kalị okwu igote naanị atọ ka ị ga-aza n'ime ahịrịokwu niile m nwere ebe a nke ọbụla ị tụlụ aka akara ọbụla ị tụlụ aka agụpụta m ya bụ ahịrịokwu dị na ya ị tụgharịa nya bụrọkwa nkọwa ị tụgharịa nya gosi na ị bụ odogwu Igbo ọ dị mma enwere m akara nke mbụ nke abụọ nke atọ nke anọ nke ise nke isii biko
ka e bido na nke mbụ ọ dị mma nke mbụ wee na-ekwu sị

anụbeghị m ife a na-akpọ iche eh? ọkwa ị fụgo ya Eh, ị na-anụ ka ndị Igbo na-akpọ ya tomato eh, tomato ọkwa ị fụgo ị sị na ndị Igbo o nwere okwu i kwu kịta na ndị Igbo na-akpọ ya mana ọ bụrọkwa anyị ncha o nwere ndị mara Anyị afụ ma ya ga-akpọrụọ ya akpọrọ ee dịka like ọbụna mmadụ ọbụna mmadụ achọla ịsị ee ee Eh, sukulu Eh. sukulu la- eh, ọ bụ ụlọ akwụkwọ eh, si O nwe- sukulu o nwere ihe a na-akpọ tomato na asụsụ Igbo ngwa gwanụ m ka m malụ otuboala Adaigbo.
ama m na ị mụtago Otuboala, eh. gbam ndị nọ n'ụnọ amụtagokwu ya tata she bought so many tomatoes and garden eggs mezie nya tụzi- tụgharịzie nya ọfụma Ehe. ya bụ na o gotelu ọtụtụ otuboala na eh, aṅara.
daalụ Mhm. ọ ga-abalị gị ọ dị mma eh, unu amụtagonu nke ndị nọ n'ụnọ enwetago ee akara nke abụọ kedu nke anyị ga-ajụ gị kedu Maka akara nke jee iwe? n'akara nke atọ nke atọ nke atọ kwu sị all of them escaped through the window ha ncha niile Eh, si na windo wee piofu eh, a sị na onye na-emakala eh, ka a kpọọ ndị obere ụzọ ị ghọta maka na e nwere ụzọ nke buru ibu mana ama m na a sị na mmadụ si windo ị ghọta ka a sị na na o si na ha niile si na nga wee wee pịofu nke ị na- nke ị na-enye ya hata hata Ehe, ha si na nga. maka ama m mgbe anyị dị obere anyị na-akụ e- e- egwu ajiri akụ na je ya wee gwa na-asị o si na nga ee o si na Oh. windo na mụ abịa gbakọcha ya n'obi m si Wee na-ekwe sigide ka ọ ọgwali ka ọ bụrụ bụrụ na ya. nga na nga bụ windo ọ bụrọ ya chacha ị nwaa mana ọ bụrọ ya ọ sị na o nwere ike ọ bụrụ isi n'obere ụzọ
ụzọ nke dị- dịgodere n'elu ịwa- ị- ịghọtago ịchọ ịma ịmago Eh, maka na onye chee ịbịa be mmadụ kwesịrị isi n'ọnụ ụzọ Wee bata. Mm, mana ọ bụ na mmadụ chee bata bata eh, si na windo ma o sikwa ebe a pụọ ma na nsogbu dị nsogbu dị windo ihe a na-akpọ ya n'Igbo bụ mpio ụlọ mpio ụlọ Mm. ah, ị mụtago tata dabara. ichie Ah, ya tago. amụtago m, eh. mpio ụlọ all of them escaped through the window Ehe. ngwa sụzia nya ka ọ daba ya bụ na ha ncha niile si na mpio ụlọ ọ Wee mpio- gbapụ. eh, wee wee gbapụ gbapụ eh. daalụ rinne ọ gabalị ọ fọzili eh, akara nke ikpeazụ ị ga-ahọrọ anyị Ngwa tata ka anyị were akara nke isii nke isii

ịma nke bụ eziokwu dịka like ma mpio ụzọ anụwa bụkwa mmadụ bụ ihe jikwa obi ya maka na mgbe anyị toro ịghọta asị asị windo asị windo mana ndị nna Mana asị anyị ụzọ asị ụzọ ịghọtago na enwe ike ọ bụrụ mmadụ maka na enwe mgbe anyị nọ n'ọgbakọ ndị Igbo asị biko ka ihe a na-akpọdo acid n'Igbo mmadụ asị na ogbu na mba ọnwụ Ee, mana anyị nwa bụ ndị sayentist a na-asịzi okay ka ka ị ga-esi kọwazili onye na-agwakọ ife na enwekwa ihe enwe ike iji emekọta ihe a owu ihe ọ ga-egosi ụmụ akwụkwọ mm. ọ bụ sị ịwụ mmadụ acid ka ndị Igbo ga-akọwa na-asị na acid bụ ogbu na mba ọnwụ e, mana obi jupụtakwara m ụtọ ehe na enwekwa ndị na-eche ịghọtago e, ka ewuwe ka a ga-esi a na-asụ Igbo maka na ụfọdụ bịa sị gị na e, okwu Igbo ụfọdụ enwere okwu Igbo na na bekee ka ị ga-eji wee kpọpụta ya m sị fa mba okwu ọbụla ikwu nwa bụ Igbo ga-agwa gị ihe ọ pụtara n'Igbo dị mma Ada Igbo kee nke bụ kapịnta eh? kapịnta bụ ọkwa nka ọkwa nka eyi eh, ọ na-akwa nka ka a ga-akpọzi ndị na-eme craft work ha bụkwa ndị nka ị ga-akpọ ha ndị nka mana onye nke a na-akwa nka o jiri osisi ọ kwapụta nka kwapụta oche kwapụta okporo ị ga-etinye na o ji osisi akwa nka maka ị sị ọkwa nka eh? hmm. ka esi ka a ga-esi mee onye ahụ aghọta na nka nke ị na-ekwu bụ onye ji osisi eme gịnị emebe ife ịma na enwe ihe ị jụ kịta ndị na-eme ndị nwelu nka ndị nwe craft skills a na-akpọ ha ndị nka onye a bụ onye nka mana ihe eji kpọọ ya ọkwa nka bụ na ọ na-ejizi ihe kwapụta nka osisi kwa nka ya ka eji akpọ ha ọkwa nka Okay, nke ha mana- pụrụ iche ndị ọzọ bụ ndị ma- nka mana ọkwa ọ bụrụ ihe ga-agbagoju anya eh, na mkpọpụta okwu a maka na a sị ịkwa ọ dị m ka onye na-akwa Ịkwa akwa akwa. na itikọta a bịazie tinyezie nka ọ dịzie ka mana onye na-akwa akwa etikọtaziri ifo- isi mmadụ niile ọnụ ị fụla ka ị kpọrọ ya kịta onye na-akwa akwa amalụ na ọ na-akwa akwa Mhm. ehe mana onye nke a bụ na ọ na-akwa nka ọ na-akwapụta ihe ọ na-eji osisi kwapụta ihe dị iche iche ọ nya ka eji wepụta nya bụ ihe anyị na-eme ọsọ ndị a ọkachasị n'oge ezi afa ka iji Kuzielu ndị Igbo anyị, ọkachasị ndị Igbo na-ekwu na ma ọ na ha ada aghọtazi okwu Igbo ụfọdụ, ịghọtago fa, ha amụta ya dịka gị na onwe gị gwa Ichie, ama m na ịmụta otuboala tata, mụtakwazịa kedu ya kedu ọzọ ị mụtara Mpio- mpi ụlọ Mpio ụlọ. ịmụtagokwazi Mhm. m- ọ- ọkwa Ọkwa, nka ehe. ịghọtago daalụ rinne Ya, biko daalụ. kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo na-ege anyị ntị Eh, nọ n'ụlọ ihe m Na-ekiri ga-agwa ndị anyị. Igbo biko na anyị ga na-akwalite asụsụ anyị Eh, maka na asụsụ anyị bụ ife eji mara anyị ehe ee mụnwa na onwe m n'ebe ebe ọbụla njelu ee o webe mbalụ mba a na-eje eje a na-anụ afa ya ụkwụ m aba ebe Hmm. mana mba ya ebe ahụ ma ọ bụ America ma ọ bụ switzerland Mm. ma ọ united nations anyị na-achọ ịma na ewekwa ebe anyị si na Ịghọtago. na obi juru anyị ụtọ na anyị si na anyị ma ebe anyị si ee ya mere ee n'agbanyeghị na anyị so na ndị gbajiri mkpịsị ọfụma Mm, ọfụma mm, ee mm, na mm. ọ bụ na a sụba ee, ya bụ Bekee. asụsụ bekee Mm. ee, mana afụkwa m mkpa ọ dị iwe ike ịkọwa onwe m Ee, maka na ọ bụ na ụmụnna m kpọọ m m na-asị ha I wanna gonna ọ ga-adịzi ka ọ mkparị Ee, maka na enweghị ike ndị ga-afụ bụkwa professors eh, ndị ọkachamara ga-abịakwa kọwakwa ọfụma na Igbo onye ọbụna ya ruru mmadụ anị eh, so na ihe ọ na-egosi bụ na na ị na-asụ asụsụ gị abụrọ na ị dị local ma ọ na ị bụ onye ime ah. obodo ife ọ na ị bụgodu onye ime obodo hmm. wee na-abụrụ onye ime obodo ọkakwa obodo i si so na ọ ihe e kwesịrị ị na-eji maka ihe na-eme n'ụwa kịta bụ na parents eh, ndị nne na nna na ọ ha ka m ga-ahapụlụ okwu a biko onye ọbụla kọwaa gị okay na nwa gị na-asụ na accent ma ọ na ọ na-asụ ka sipiri sipiri bụ na ọ bụ na ọ ma ọ bụla ya bụ na ihe eh, mkpịsị odee na ọ- na ọ mụtachara maka o we ụmụaka a na-asụ i chee na na isi nwatakịrị na-ewu ọkụ i nyezie e sị e debe o bebe akwa ọ bụ na o nwe ihe ọ ma Mm. ee na nke bụ eziokwu bụ na curriculum emekwele ya na ọ bụrụ na ị na-akuzi nwatakịrị mathematics eche ị kọwalụ ya n'ọnụ oyibo ọ ghọtarọ i welu gịnị igbo kuziele ya ọ ghọta ya hmm. maka e nwe ka ị ga-esi kọwalụ mmadụ sị na ọ bụrụ na e kpokọta eh, oroma dị isii eh, kee ya mmadụ na e we ka ị ga-esi e ọ banye ozugbo eh, mana obodo ndị ọzọ ghọtakwala ya maka i je China hmm? ha ji asụ obodo china nkasi bata Hmm. ihe niile a na-akuzila a na-akuzi na china eche ị ghọta ị ghọtarọ Ọkwa ifufe. ewezie like ihe dịka like tv eh? ha ga-akọnet ịma gị na-afụ ndị oyibo onye a na-asụlụ onwe ya china ị ghọtara ị ghọtarọ ọ chọghị ịma a asụsụ ya ka ọ na-asụ ọ ma bịa yọba gị biko Eh, maka na onye ọbụla nwe asụsụ ọ ga-eji mee gịnị kọwawa onwe ya n'ụdị ọ ga-abụ ọ kọwaa onwe ya ọ bụrụ na ị ghọtara e jee mee gịnị ị chọọ na onye ga-akọwa gị
daalụ rinne ọ ga-abalị Chukwu goziela anyị maka na i gbulu ife ewu na-eri ebe a o nwelu ihe niile i kwu fa ncha amala mana o nwe nke ntụpọ nwelu sụọ Igbo asụsụ e ji malụ gị onye nọ n'aka nni gị n'aka ekpe ghọtara ọ ghọtara ya jee chọbazikwa ihe ọ pụtara maka na ihe e ji malụ gị ị ga-eji chọọ ịkọwa ịkọwa onwe gị dalụnụ ndị na-ege anyị ntị ndị na-ekiri anyị ọ ka bụkwa Kosi Anukwu ọmalịcha ada Igbo ee na-ewetara gị ọsọ ndị mana anyị melu ezi afa ka gị ugbu a ọ ga-abịakwa gị n'amanị a n'izuụka ọzọ

Kekwanụ ka i me. Adị m okay. Ị bụkwa onye Igbo? Yes, abụ m. Kenegodi ndị Igbo gosi na ị bụ onye Igbo. Igbo ekene m unu.
Chechechechechoi. Chechecheche chei. Ehe, daalụ sọ ị bịa nnọọ. Kedu afa gị? Afa m bụ Evaristus Ejiofor. I- eh, na asụsụ- Evaristus bụ gịnị gwa m afa Igbo gị Okay afa m Chijioke Ejiofor. maazị chijioke Maazị daalụ Chijioke. rinne Ndewo. maazị chijioke biko o nwere ajụ a chọrọ ịjụ gị ka i tinye ọnụ kedu ife kpatalụ na ụfọdụ ụmụ nwoke eh, nọ ugbu a kwesịgoro ịnụ nwaanyị ọ dịka fa na-adụ azụ Eh, ọ bịa dịka ọ na anyị jụsịa jụdasịa na ọ ego isi nwaanyị ọ dịka ọ na ọ ego isi nwaanyị nwee ike ime nwoke ee ọ ghara ịnụ nwaanyị n'oge Mm, ekene gị nke nkene gị ka
ihe dị n'ime ya bụ na ị ma na ihe gbasara anụ nwaanyị n'ala Igbo eziokwu eziokwu ihe dị n'ego and ihe dị n'ime ya siri ike mana mgbe ụfọdụ ada abụcha maka ego ụfọdụ na-alike ịnọrọ na-agbagharị akwụgharị instead ị ga-eje nụọ nwaanyị ha nọ na-akwụgharị instead of ije mee ihe ibe ha na-eme so n'echiche obi nke m ọ bụchaghị ego bụ the problem ọ ụfọdụ achọghị ịga nụ nwaanyị ọ mee ihe ibe ha na-eme maka ọ nwere ndị jicha ego na-agbagharị ya na nde ebugharị ụmụ nwaanyị agbagharị many places ọ bụrọ na ego ahụ adịrọ ọ sị ka m gbagodo oringo ka m megodo enjoy before ya nụọ nwaanyị ụfọdụ na-afụtakwa ya na nwaanyị bụ prob bụ nsogbu ụfọdụ na-adịnata nwaanyị azụ anụ nwaanyị naanị ya na-akpụ ya ma nwezicha asụ ebe ya bịa ịpụ nwunye ya na-achụgharị ya nke a nke a nke a nke a o soje na problem e were na-akpata na ụmụ nwoke ada anụ nwaanyị n'oge biko ke ndụmọdụ ị ga-enye ụdị ndị a na-ebu ndị sị na ha na-agba oringo ndị sị na ha ha cheta na nwaanyị ke nwere Ndụmọ- ndụmọdụ m ga-enye ha bụ na ọ na-adị mma mgbe mmadụ dị n'okorobịa i nwee ike nụọ nwaanyị mee ihe niile ị ga-eme n'oge anyị ka dị okorobịa before ị ka nka mụta ụmụ zụọ ụmụ gị, ụmụ gị enwee ike itolite mgbe ị ka dị ị- ịdị ike ịzụ ha tolite nyere aka zụọ gị mgbe ị ga na- ị na-aga n'ụzọ a na-afụ ha na-asị ọ nwa gị ka ọ nwanne m Mm. mana ụfọdụ na-adị akacha nka before ọ ga-anụ nwaanyị hụ na ụbọchị agatịgo aka so then ọ ma nwezi ike ịzụ ụfọdụ ga-anwụrụ bifo ụmụ ha etosia ndụmọdụ m bụ ka ha ụmụ nwoke kịta na-anụ nwaanyị n'oge nwee ike ime ihe mgbe ha dị ike ime ihe zụọ ụmụ ha ụmụ ha etuo n'iru ha ọjọọ ebe na nwa ga na-eto a sị na nna ya anwụgo na onye ga-azụ ụmụ ya so ụmụ nwoke gbaa mbọ na-anụ nwaanyị n'oge na ọ na-enye aka ọ na-enye aka daalụ rinne ah, ee eh, iji gosi na ị bụ onye Igbo ka m tụọ ilu a biko ị kọwaa ya anaghị agba aka ahụ nwata eze ama m na ị nụgo ya bụ ilu Igbo anaghị agba aka ahụ nwata eze kedu ihe ọ pụtara ihe ọ pụtara na igbo ka m si ghọta m na o nwee ihe ị ga-eme n'ụwa na-ewu dịka ọ bụrụ na i nweghị ihe ị ga-eji mee ihe ma mme ya gbam odogwu igbo ka ị bụ ya bụ na o nwee ihe dị mkpa adị agba aka o nwee ka e si eme ya adị agba aka eme ya a na-eji ihe bara uru ada agba aka aza na o jirikwazie ilu wee kọwaa ya daalụ maazị Chijioke daalụ ọ ga-abalị ị fụgonụ ya nụ ee ndewo o gosigo anyị na ọ bụ onye Igbo anyị jụrụ ya ajụjụ ọ saa anyị ya kwuo ife kpatara ụmụ nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke na-adịghị anụ nwaanyị n'oge biko ụmụ nwoke nọ n'ụlọ ndị okorobịa unu ga-eji ya bụ ndụmọdụ o nyere unu wee kpọrọ ihe ọ tụkwaziri anyị tụkwaziri ya ilu ọ kọwaa ya gosi na ọ bụ onye Igbo anaghị agba aka nwata eze ihe ọ bụla ị na-eme bara uru ihe su ihe bara uru na-esokwazi ya bụ ihe ọ ka bụ ka o si ya nnukwu ọmalịcha ada igbo n'oge ọsọ ndị mana anyị nọ n'ime ogbe na-achọ ndị bụ ndị igbo daalụnụ